ihe ọma bịara gị n'aka nri bịara gị n'aka ekpe ọganiru bụrụ nke gị n'ụbọsị tata bụ afọ tata bụ ụbọsị ahịa afọ afọ ọma nụ ndị nke m afọ tata fọtara gị ihe ọma afọ tata fọtalụ gị mbuni enu afọ taa fọta ihe akụ akụ na ihe enwe enwe afọ tata fọtalụ gị ogologo ndụ na arụ isi ike ọfọ m na-agọlụ gị n'ụbọsị tata bụ ọfọ nwere onwe ọfọ m na-agọlụ gị n'ụbọsị tata bụ ọfọ mmepe ụzọ ọfọ adị m mma ya bịa mara gị mma tata gị bụ onye gboo igbo cheta na onye ị ka na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe ị ka si anụ onu m bụ na ọkija ihiala local government ọ dị na anambra state

ekwela ka fa skamụọ gị ị sị na ọ mụnwa skamụrụ gị ebe ọ bụla ịfụrụ my picture mana ịfụrọ akara ekwentị a m nyelu gị mara na ọ bụrọ mụnwa ọ scammer dị behind the account ịfụrụ my picture ịfụrụ my video mana at the end of the day ọ bụrọ this number m na-enye gị ebe a nke ị nụrụ n'ọnụ m nke a m ji ọnụ m wee kpọrọ gị ọ bụrọ nọmba a ka ị fụ 081 861 13606 ọ wụ na ọ bụghị nọmba a m kpọrọ gị ị mara na ọ bụrọ mụnwa ya maalụ gị mma tata ndị nke m ọmaka ma elụ gị n'ụbọsị tata ise o nwere isiokwu m chọrọ ka anyị leba anya na nwa nkenke oge m ga-anọ ebe a biko cheta na anọ m live kịta ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ m n'akara ekwentị mgbe m chịkọta ị nwere ohere ịkpọ m gwa m ihe ọ bụ ị chọrọ ịgwa m ma ọ bụ ị adịzi m na WhatsApp gwa m ihe ọ bụ ị chọrọ ịgwa m aga m aza gị ajụjụ gị ya gazie na-atụfughị oge gị ọbụla achọrọ m ikwu okwu n'isiokwu na-asị gịnị akara aka ihe m chọrọ ka m kuzie n'ụbọsị tata bụ ife a na-akpọ akara aka a bịa n'olu ndị oyibo a sị gị na ọ destiny n'olu ndị ọcha asị gị na ọ bụ gịnị destiny kelee ife bụ akara aka akara aka bụ ife i jiri bịa ụwa gị dada na ụmụ nze ekenelụ m gị nnọọ rinne morin onyinyechi nna good morning to you akara aka bụ osuso soro gị wee bịa ụwa ife chi gị na ndị gị na fa so kwadoro gị ife chi gị na ndị gị na fa yi kwadoro gị o so gị wee bịa ụwa eso m bịa ụwa gị ọ ya ka a na-akpọ akara aka akara aka m na-agwa gị okwu ya kịta nke onye dịrị ya akara aka dị iche iche akara aka ada abụ ofu igbo kwuru okwu si na otu nne na-amụ mana otu chi adị eke akara aka na ibe ya ada abụ ofu onye ọbụla nwere ebe akara aka ya danyelụ onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ebe akara aka ya dị akara aka gị a m na-agwa gị ọ dị eme nficha ọ dị eficha akara aka m na-agwa gị so gị wee bịa ụwa akara aka gị a bụ na ọ bụ sọsọ gị nwe ya o nwere onye so gị nweli ya nne gị esoro gị nweli ya nna gị esoro gị nweli ya nwanne gị esoro gị nweli ya nwanna gị esoro gị nweli ya akara aka ahụ i jiri wee bịa ụwa sọsọ gị nwe ya and sọsọ gị ka ọ dịlị ime ka ya bụ akara aka gị pụta ife sọsọ gị bụ onye ga-afulfil ya akara aka m na-agwa gị ngị nwa ka ọ dịlị biko onye ọbụla na-akpọ m akpọzila m now emesịa ị kpọba m ngị ka ọ dịlị ifulfil akara aka gị anwa ngị nwa ka ọ dịlị imezupụta akara ahụ i ji wee bịa ụwa dịka m si wee gwa gị akara aka dị iche iche na mgbe gboo gboo gboo ọ bụrụ na amụọ nwatakịrị ọ bụrụ na emesịa ife mbụ a ga-eme n'isi nwatakịrị a dịka ịgbalị ya agụ ịmata onye ụwa ya ife ọzọ a na-eje n'afa ịchọpụta bụ akara aka ife ọzọ a na-ajụ ọra n'afa ihe ọzọ a na-eje ịjụ ese ka a chọpụta site n'afa bụ akara aka nwatakịrị dị ntu a ka a mara ife o jiri wee bịa ụwa ka a malụ ka onye ahụ si kwado were bịa ụwa nke ya ọ bụ ihe a na-emere nwatakịrị mgbe ọ dị na nwata mgbe ọ ka pere mpe ọ bụ ihe a na-emezupụtara nwatakịrị ị jụsịa ese onye lọrọ nwa gị ụwa ị gba mbọ jụọ ese ka ị mata akara aka o jiri wee bịa ụwa ụfọdụ ụmụaka na-egosi akara aka fa mgbe ka fa ka dị na nwa ọ bụrụ na ị bụ parents ọ bụrụ na ị bụ nne na nna anya ruru ala ị ga-achọpụta akara aka nwa gị jiri wee bịa ụwa n'oge ị ga-achọpụta ihe nwatakịrị jiri wee bịa ụwa n'oge ọ bụrụ na ị chọpụta ya i si n'oge wee dozielu nwa dị ntu a ụzọ i si n'oge dozielu nwa dị ntu a akara aka ya ka o nwee ike pụta ife dịka m siri wee gwa gị agwara m gị na akara aka abụghị ka ọ dịrị ifufe ili ya kedu ka ị ga-esi mara akara aka gị agwara m gị na akara aka ada abụ ofu ọ dị iche iche ị nwere ike ije n'afa wee chọpụta akara aka gị then o nwere ndị e nyere onyinye amara ịgụ akara aka o nwere ndị e nyere onyinye amara bụ na ha i debe aka gị otu a ha na-eread these lines on your palm ndị dị ntu a ọ onyinye amara ka ọ bụ ọ bụrọ ife a na-amụ amụ ọ bụrọ ife mmadụ na-amụta amụta o nwere ndị onyinye amara fa dị na i debelu fa aka gị like this ọ bụrụ na ị nọrọ n'akara aka gị ọ ga na-aghasalụ gị ife ọ bụrụ na ị nọrọ n'akara i ji bịa ụwa ị ga-afụ na ụwa ga na-esili gị ike ịfulfil destiny gị ga-afịa gị arụ imezupụta ife afụ i jiri wee bịa ụwa ọ ga-afịa arụ ọ ga-esi gị ike imezupụta ya kedu ka ị ga-esi wee mara ebe akara aka gị dị o nwere ife ndị ị na-derive joy in doing dịka mmadụ ị na-eto o nwere ife bụ ị na-eme ya ị dị at peace o nwere ife ga-abụ ị na-eme ya ị dị at ease ị da emeri ya mgbakasị arụ ị fụ na o nwere a particular business o nwere ndị akara aka fa bụ ịzụ afịa o nwere ndị akara aka dị n'ụdị n'ụdị ka nke onye si wee dị ama abụ ka nke ibe ya dị ị fụ na that particular business na ị na-eme ya ị fụ na ị na-derive joy ifudatị na na ị na-eme ya ifudatị na ọ na-agara gị with ease ị dị agbakasịrị ya arụ ị dị emeri ya dọni dọni dọni just ị nọrọ ana ife ya ọ na-abịara onwe ya ị mara na that particular place ka akara aka gị dị ị ma nnejelu mmadụ anya ị ma mme ka i sobe akara aka onye a nke gị ka ị ga-eso na-eneghị mmadụ anya n'iru na-eneghị anya gịnị ka a ga-ekwu sola akara anwụ nke anwụ chi gị nyelụ gị i jiri wee bịa ụwa agwara m gị na akara aka m na-agwa gị okwu ya na ọ dị iche iche ebe afụ ka ọ ga-abịa n'akara aka gị ahụ ka ọ ga-abịa ị kwụrụ ọnọdụ ụwa agbanweere gị ị fụ ka ife ga-esi na-agara gị ị fụ ka ndị igbo si na akara aka onye na-edu ya before ị na-aba n'ihe ọbụla ị chọrọ ime before ị na-eme ọ bụ business ọ bụ ihe ọbụla ị chọrọ chọpụta ma ihe ahụ ọ bụ akara aka gị ụfọdụ mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị agaghị efulfill akara aka ha ebe ha na-enejere ihe mmadụ na-eme anya ebe ha na-enejere ihe mmadụ ga-ekwu anya akara aka gị adị dormant akara aka gị adị covered akara aka gị abụrụ ife mere mkpuchi ị gaghị efulfill ya o nwe ndị anaghị efulfill akara aka ha titi ha bụrụ onye nwụrụ anwụ titi ha ebigide ndụ ha bisie ndụ ha n'ụwa bụrụ ihe bụrụ onye nwụrụ anwụ ha agaghị efulfill akara aka ha ka o si eme na ka o si adị ntụ a bụ o nwere nwatakịrị ị ga-afụ ị fụ na ebe dị ntụ a ka akara aka ya da- danyelụ daalụ nne abala nwaanyị iyi ụba ya gazielu gị ị fụ na ebe a ka akara aka gị danyelụ a na-asuppress that destiny ka ọ ghara ịpụta ife ị na-eme ihe dị ntụ ị na-egbu onwe gị oge ị na-ewaste your time even as a parent o nwere ife ị chọpụta o nwe talent ife ụfọdụ ụmụaka na-egosi ihe ha ga-abụ site na nwa ị bịa chọpụta ya fụ na nwa nweru something dị strange about this your child fụ na nwa gị a na-enwelu the kind of character ọ na-edisplay oke n'ọrụ gị as a parent bụ ka i si n'oge wee mee ka akara aka nwatakịrị a nwee ike pụta ife ị bịa na-asuppress ya ị bịa na-eme na ị chọrọ ka ọ pụta ife ị ga-afụ na nwa dị ntụ a ndụ ya ga-adị nghasa ndụ nwa dị ntụ a agaghị aga n'iru nwa dị ntụ a ị nwere ike ị na-aforce ya nebe onye a anya mebe ka onye a ị chọpụtabe akara aka nwa gị a, ị chọpụtabe ihe bụ purpose ya o jiri wee bịa ụwa akara aka dị mma ịchọpụta n'oge ka ọ ga-abụ bụrụ nga bekee ya gaziere gị nne ya gazie daalụ ee ịchọpụta akara aka nwa gị a n'oge isi n'oge dozie ụzọ dị mma ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-agabiga taata bụ due to akara aka ha akwụzighị ọfụma due to akara aka ha emeteghị ọfụma abụla onye agwụ akara aka ya bụ na agwụ na onye ga-eme agwụ ị nwere ike as parents si mba o na ọ dịrọkwa na agbụrụ ụnụ na agbụrụ ụnụ na dibịa adịrọ ya mana ọ bụrụ nwa gị ga-abịa bubata dibịa i bido na-suppress akara aka ahụ i bido na-suppress ife nwa ahụ jiri wee bịa ụwa ife ị na-etinye onye ahụ bụ frustration ihe ị na-etinye nwatakịrị ahụ bụ ka ọ nọdị n'ife ifele ka ọ nọdị n'ihe iru uju biko onye ka na-anụ onu ya bụ eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ọkịja ka m nọ 081-861-13606 biko ọ bụrụ na ị nweta vidiyo m ị na-eshare ya ọmaka ga-emelụ gị ọ ga-agaziri gị okwu m kpụ n'ọnụ m na-agwa gị okwu ya n'ụbọchị taata bụ afọ bụ akara aka gị enwere ife ọnụ ga-ekwu tufuo akara aka gị enwere ife nwanne ga-ekwu kposa akara aka gị some people na-asuffer ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'okike agbụ ụfọdụ ndị mmadụ nọ na frustration ha enwerọ happiness in their life o nwerọ ife ụtọ dị na ndụ fa due to na fa rapụrụ akara aka fa ị na-achọ ije abroad ị na-achọ ije obodo oyibo jụọ n'afa ka ị mara ma akara aka gị ọ dịkwa ebe anwa ọ bụrụ na akara aka gị adịrọ ebe afụ ị na-egbu onwe gị oge i luo ya ị fụ ihe ị na-eme ihe ọ na-atụgharị igbo si na agbaka m mbọ bụ ego nri na ọgaranya si na chi ụba gị ụdịrị mmadụ gị kedu ka ị ga-esi wee mee ọ n'akara aka gị ka ọ dị na your destiny ka ọ dị once ị locate your destiny ị ga-afụ ife niile ga-agara gị ọfụma anything ị chọrọ ime achieve ihe ọ bụla ị chọrọ ime chọpụtagodo ife bụ akara gị chọpụtagodo ife bụ ebe a kpọrọ gị gịnị ka akụkọ ife bịalụ onye ọbụla bịalụ ụwa nwere for a purpose onye ọbụla pụta si ndị a na-ekwu ya ha si ebe a pụọ onye ọbụla bịara ụwa nwere ife o ji maka ya wee bịa ụwa ị bịarọ ụwa gị na nkịtị ị bịarọ ụwa just ka ị tọgbọrọ na ị pụtarọ ụwa ka ị tọgbọrọ n'efu o nwere ife i ji maka ya wee bịa ihe ahụ ka ị kwesịrị ka ị find ya out ka ị chọpụta ihe ahụ si n'oge wee sobe ya enena ife mmadụ ga-ekwu anya some people ka ọlụ ma some people ka dibia ma akara aka fa abụla akara aka dibia some people ka ọlụ ma ma dibia nwoke ma dibia nwanyị ị ka na-echekele ife ndị mmadụ ga-agwa gị ị ka na-echekele ife ọnụ ga-ekwu ị na-ekpuchi akara aka gị ị na-asọpres akara aka ahụ so gị wee bịa ụwa ịfụ na ya bụ ife ga-etinye gị na mgbagharị ịfụ na akara aka gị ahụ ị na-asọpres ga-eme gị ị gaghị achieve anything ịfụ ndị nọ n'akara aka fa fa na-eme ọfụma ka m gwa gị ọ bụrụ na ị nọrọ n'akara aka gị onwere ife ị na-eme nwee isi ọ bụrụ na ị nọrọ n'akara gị onwere ife ị na-eme nwee isi ị nwere ike fụ onye na-eme biznes ọ na-agala ị sị ka i tinye aka ka i mee chọpụta ma akara ya ọ dị na that biznes chọpụta ma biznes ahụ ọ ga-agara gị some people ga-amụta nwa isi ịchọ ka ịzụ ha ịchọ ka ịzụ ha ka ha bụrụ barista ka ha bụrụ lọya ka ha bụrụ dọkịta ị ma ma akara aka ya ọ dịkwa ebe ahụ ka m gwa gị eziokwu ị nọdụ n'akara aka gị you be doing it with joy and ease ị gaghị na-estresịrị ya to achieve something ọ bụrọ ife ga-echu gị ụla ọ bụrọ ife ga-anapụ gị ihe n'arụ ọ bụrọ ife ga-abụ ị na-eme ị na-strọgụl ọ ga-abịara onwe ya if ị nọ n'akara aka gị ka ị nọ soro akara aka gị ife ụwa ga-adịrị gị mma ya adịla gị in a hurry onye buru chi ya ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ jigide akara aka gị bụrụ akara aka ego definitely ị ga-emeki wealth agwara m gị na akara aka gị enweghị ike ificha unless ma gị metalụ onwe gị ometalụ mebie akara i ji bịa ụwa mmadụ apụghị ihichanwu akara gị mmadụ apụghị imebiwu ya mmadụ apụghị ime ka ihe i jiri bịa ụwa ka ọ ghara ịbụzi ihe ga-abịa na mmezu akara aka gị ga-apụta ife ma ọ bụrụ na ị nyela onwe gị aka ma ọ bụrụ na i si n'oge trace ya chọpụta ọ bụrụ na i si n'oge chọọ ya mara na ihe a na ọ ihe a bụ ihe a kpọrọ gị na-eleghị anya n'azụ echeghị echiche ihe mmadụ nwere ike ịgwa gị kwudosie ike na ịkwụba aka gị ọtọ ife ịpụta ife so many ihe ndị mmadụ na-asọfa today bụ due to na ha mere abandon their destiny ha arapụrụ ebe fa kwesịrị ịnọ soro ebe ọzọ ha arapụrụ ụzọ fa kwesịrị iso sobe ụzọ ọzọ maybe ka i wee plizie ife anya ụwa ga-afụ ọ na-abụ na-ekwu ya na-ekwusi ike sị gị mgbe ọbụla ị ghọtalụ na ụwa a na ị bịara ya sọ gị mgbe ọbụla ị chọpụtalụ na ụwa a ị bịara na o nwerọ onye gị na ya yiri wee bịa na ị bịalụ onwe gị ụwa gị ife ya iri vitamin ife ya imuvo with speed ifulfilụ akala gị imezupụta ife afụ i jiri maka ya wee bịa ụwa a sọpresiziri ya ekpuchiziri ya before ị na-eme ihe ahụ ị chọrọ ime chọpụta jụọ ese n'afa ka ị mara ma ife a na-achọ ime ọ ga-araimụkwa ọ ga-adabakwa ọ dịkwa n'akara aka m ọ dịkwa n'akara aka m ji wee bịa ụwa m mebe ife dị ntu a ọ ga-adabalụ m m mebe ife dị ntu a ọ ga-agazili m ọ bụlụ eziokwu na ọ bụ ebe ahụ ka akara ụwa gị dị ọ ga-agaziri gị ọ ga-agaziri gị and ị ga-afụ ka ife niile ga-esi na-emuvuru gị nya ọ na-agara gị dịka m si gwa gị akara aka dị n'iche iche o nwere ndị ga-asị I must be adịrị rich by all means o nwere ndị akara aka ha na-abụ good name ezi afa o nwere ndị ife dị n'akara aka fa bụ ezi afa ihe dị n'akara aka ha bụ good name na ha ga-eme nke ya n'ụwa ha bịara ha ga-enwe ezi afa ị bịazi na-strọgụl ị sị na ndị a na-akpata ego na ị da-akpatakwa na ife na-agalụ ndị a Chizọba Favour Ikeatụegwu ụtụtụ ọma nne kee ka ị me ị sị na ndị a na ife na-agakwa fa ndị a na-emekwa ọfụma na ị da-eme ọfụma o nwere ike ego adịrọ n'akala gị ka m gwa gị eziokwu akala aka gị abụrọ ego ụdị ọgwụ ego sọ gị gwọọ ọ ma nle ụdịrị ọgwụ ego ụdịrị oke ite ọ sọrọ gị gbuo o nwerọ isi ma ọ bụrụ ya o nwere isi ọ bụrụ na akara aka gị bụ ego chi gị na otu gị na fa yi ha adịgo due imere gị ihe ọbụla ị chọ ka ha mere gị ọ bụ na akala i ji bịa ụwa na ego dị na ya ị nidirọ istress much to make wealth ị nidirọ istress much to gather money ị nidirọ ịta oke afụfụ ị nidirọ ime oke mgbagharị just align with your chi mee ka gị na chi gị dị n'udo mee ka gị na gị na chi gị dị na mma so many people na-ajụ m kedu ka fa ga-esi wee mee ka ya na chi ya dị n'udo ana m enweta ụdị ajụjụ a people na-ada ajụkarị m ke ka anyị ga-esi wee align na with our chi kedu ka anyị ga-esi wee mee ka anyị na chi anyị dị n'udo na-enwe communication with chi gị agwa m gị before ijebe to anywhere to trace your chi before ijebe ebe ọbụla ị na-eje ka ị mara afa chi gị ka ị chọpụta mara afa ya ka ị kpọọ ya n'afa ya n'ịchọ chi gị a n'ịchọ ka ị mara afa ya bulugodo ụzọ na-aga with your chi burugodo ụzọ na-akọmuniketi with your chi were ọjị were nzu were edo na-agwagodo chi gị okwu sị chi gị ya gosi gị ife ya gosi gị onwe ya ọ chi gị bụ nọmba wan faktọ ga-enyere gị aka imezupụta akara aka gị anụ na-agwa gị okwu ya ọ chi gị bụ nọmba wan faktọ ga-ehelpụ gị ga-elid gị without your chi ihe niile ị na-eme na-ana n'iyi ọ bụrụ na gị na chi gị bido kọmunikeshọn ụfọdụ ka chi fa na-abịara fa na nlọ ụfọdụ ka chi gị ga-abịa na nlọ gwa gị afa ya ị na-ejezi tracebe ya tru afa bifo ị na-aga n'afa sị chi gị ya zukọ onwe ya na ebe ị chọrọ ije jụọ ese a na-ekwe n'afa ebe ị chọrọ ije na nke onye a ka ị chọrọ ije ya biko ya mee ya bịa pụta ife ebe a ka o gosi onwe ya gị na chi gị kwụrụ gị na ndị otu gị kwụrụ ọ bụrụ na ego dị n'akara ụwa gị ị ga-akpata ego ị nidirọ igbu oke ite ị nidirọ ịstres onwe gị ị nidirọ ime ngagharị ị nidirọ ịkanye aka imebe unnecessary thing na-adịrọ in line oke ite nwere ndị ga-egbusie ya ọ daa ajịja ọ dịrọ n'akala gị o nwere oke ite a ga-egbusie ị banye n'ezigbo bondeji afụfụ ga-eme increase excuse me afụfụ ga-abawanye ị marọ chi gị gị na chi gị adịrọ n'izu gị na ndị so gị bịa ụwa adịrọ n'izu gị na ndị otu gị adịrọ n'izu ị nụchatazịa na a na-egbu oke ite gbara ọsọ jee gbuo ka ị baa ụba ọsịsọ ọ na-eme eme ị fụrụ ebe ọ na-eme eme ka ị bawa n'oge ị makwa akara gị

don't add anything to them chi fa enidrọ ọgwụ ihe fa nidi ebe bụ onye ahụ malụ chi ya nye chi gị ọnọdụ fidie chi gị mala otu gị nye otu gị ọnọdụ nwee good rapport good communication with ndị otu gị they will open your way ị nidrọ stress ma ọ bụrụ na ego dị n'akara aka gị o nwere ndị bụ ezi afa na ihe ha jiri bịa ụwa maybe n'ụwa fa mbụ fa akpara ego ụwa fa bịa in their previous life ha bu akara aka ego bịa cheta na ebe m na-agwa gị okwu ihe isiokwu m taa bụ akara aka o nwere ike your previous life i nwee ego ị bala ụba ị kpatara ụba mana a- a na-ekwu ọnụ ya n'ọnụ n'isi gị a na-ekwu okwu ọjọọ n'isi gị i nwerọ ezi afa onye ahụ nwere ike sị na ụwa ya ọzọ a ya bịa na ya ga-enwe ezi afa na people ga-ama ya as ezigbo mmadụ igbo sị na ezi afa karịrị ego o nwere ike chi gị abịa ụwa nke a wite akara aka na ọ bụ ezi afa ị bịaruzie n'ụwa kịta ị fụ na ife ị na-akpata nwa bụ ego nri ị fụ na ife ị na-eme wee achieve at the end of your suffering at the end of your struggle ị fụ na ọ bụ ego nri na-apụta n'ime ya na ị dịrọzi wealthy ị nwere ike sị ị chọzie ka i tinyebezie aka ebe dị iche iche ka ị wee nwee ike kpata ego ọ dịrọ na akara aka gị ọ ma mme i mesịa ya ị fụkwa ya ọ daa ajịja ọ ma nga n'iru ị sị na onye a mere onye a mere ọ ya ka o ji dị mkpa ka ị chọpụta ife bụ akara aka gị ka ị chọpụta ebe akara aka gị si ka ị nwee ike follow ya ka ọ dịrị gị mma ife ị nidiri bụ your chi ife ị nidiri bụ otu gị ndị ahụ ị ma na-agbanarị n'ọsọ otu ahụ so gị wee bịa ụwa ndị ahụ na i nweghị ike ịhapụ ndị ahụ bụ na ekpere enweghị ike ịchụpụ ha ihe ahụ bụ na ekpere ị na-ekpe enweghị ike ịchụpụ ha ife niile abụrụ money money money money ife niile abụrụ ego ego o nwere onye bịara ụwa akara aka o ji bịa ụwa bụrụ ogologo ndụ long life o nwere ike na ụwa mbụ ọ bịara ọ bụ na o biri nwa nkenke oge o nwere ike na ụwa mbụ ọ bịara o biteghị aka ọ bụ na ọ nara n'oge ọ bụ na ọ nwụrụ n'oge ọ bịaba nke a akara aka o bu abụrụ long life na ya ga-anọte aka n'ụwa nke a ya bịara na ya ga-ebibite aka ọ bụrụ na ego adịrọ n'akara o jiri bịa ọ bụrụ na akara aka ya bụ just ka ya live life ya peaceful life ka ya live life ya ya kpatadị nke ya riri n'ọnụ is okay kama na ya ga-ebi kaa nka o nwere ike ijiri ụdị akara aka a were bịa ụwa ị bịa fụ na ife ada aga etu o si kwesị ọ dịghị ngwa ngwa ọ dịghị ọsịsọ ị bịa sịzia na ịchọ ka ịkpata ego ka ime nke a mee nke a ị marọ na ife akara ijiri bịa ụwa bụ ka ibie bite aka mgbe ahụ ibido tinyebe aka ebe nwere ike igbu ndụ gị nkenke ibido tinyebe aka ebe nwere ike ị cut life gị ebe nwere ike ime akara aka ogologo ndụ ahụ ijiri bịa ị gaghị eh, nya ị gaghị anọzi ị gaghị adịzi ndụ ị nwụọ kwam kwam ego afụ ị kpatara because ọ dịrọ n'akara aka gị ego afụ ị chụjebere ọsọ ego afụ iji baka wee bịa tinye aka n'ebe ikwesịrọ n'ebe gị na chi gị adịrọ n'izu igbo sị na chi gị adịrọ n'izu na o nwerọkwa ife na-eme gị ị bịa tinyebe aka ebe chi gị asupportụrọ ebe chi gị na-adịrọ n'izu ebe chi gị na-achọrọ ka itinye aka itinye aka na ya ịnọlụkwa ebe ị nọ ịfụkwa ya ị ka na-acontinue na-emove in circle chọpụta akara iji bịa ụwa were ụwa jeje jiri nwayọọ sobe ụwa ada achụ ya n'ike ịgbanụ agbanụ gwujie ji ihunata ana wee wee gwukọọ ya ya adịna gị na hurry ya adịna gị ọsịsọ align now with the forces with you ka akara aka gị nwee ike pụta ife nwa chineke biafra ya gazie nna ya ụtụtụ ọma chọpụta forces so gị wee bịa ụwa ya adịna gị ọsịsọ asịna ka ịdị ka onye a asịna ka ịdị ka onye a ị nwere ike ịmara ihe onye ahụ na-agabiga ị sị ka ịdịkwa ka ịdị asịna ka ịgba ngwa ngwa na ngwa ngwa gwara gị na ọdịnala na-atụ ka nkwụ nwayọọ nwayọọ ka o ji atụ asịna ka ije dabaa ka ịnwụchuo ọnwụ n'ike ụfọdụ eburugo curse tikwasị onwe fa n'isi still ego a na-achụje ọsọ afụrọ ya ego agba ọsọ achụ achụ afụrọ ya ụfọdụ ga-asị gị kee cult ka fa belong or like some people na-ajụ m they want to belong to cult I am not a cultist o nwerọ cult m belong chi mụ na ndị mmiri m na mmụọ ndị gbakwutere m ebe a mụ na fa nọ ọgwụsịa ọ gwụsịa na chọpụta ebe i si ka ị ga-esi ma ebe i si bụ through your afa through afa ị gbara i jee n'afa just afa ga-ereveal ebe i si afa ga-ereveal where you belong afa ga-ereveal onye ị bụ afa ga-ereveal akara i ji bịa ụwa i si n'oge mebe akara aka gị i si n'oge ọ wụlụ business chọpụta kedu business nke ọ bụ kedu afịa nke ọ kedu afịa ọ ga-abụ ị zụọ ị pụta ife some people sọ afịa ha ga-azụ ọ gaara ha bụ ihe a na-eri eri some people majority of ndị otu majority of ndị otu ife m na-agwa gị bụ with ihe m maara anya majority of ndị otu ife ị ga-azụ ọ gaalụ gị n'iru bụ ife na-aba n'ọnụ ife olili depending on your ndị otu zi ka ndị otu gị si wee dị ga-eme ka ị zụọ ife e ji achọ mma agwara m gị na otu dị iche iche otu m agaghị abụ otu gị e nwere otu ndị na-achọ mma nwere otu ada achọ mma depending on your otu ga-egosi ma ị ga-azụ afịa ife e ji achọ mma ma ọ bụ na ihe dị ka nọọ na ebe akara aka gị dị bụ na business ebe akara gị dị bụ n'ịzụ afịa majority of ndị otu majority ife akara aka fa dị n'ahịa bụ ife na-aba n'ọnụ ihe a na-eri eri ihe a na-eri eri ya m na-agwa gị nke i jiri mee ọgọ dị ya nke ị ga-eji na-eme ọgọ ga-adị n'ime ya ọ ya ga-eme gị ị na-progress ị na-aga n'iru ị chọpụta ebe ọkpụkpọ oku gị dị chọpụta ebe akara gị banye ebe akara aka gị daba ifie ihe a na-emuvulu gị smooth i needirọ stress onwe gị eme na ọcha si butelu gị ọchara osi butelu gị chọpụta akara i ji bịa ọ bụ na akara aka gị adịrọ ebe ahụ ị na-egbu onwe gị oge ị na-astruggle in vain ọ na-eme ma na marriage o nwee ndị akara aka fa bụ early marriage o nwee ndị akara ụwa fa bụ na fa ya-anụ di n'oge na di ga-abịara fa n'oge ị fụ ndị dị otu a mgbe fa na-anụ di kara ọnụ gbagodo afa first ka ị chọpụta na e nwere anything na-ahinder your marriage ọ bụ na imesi ife ndị ị kwesịrị ime ọ bụ na imesịa chọpụta ya mesịa dishọn nwere ife na-ahinder ya spiritually chela akara aka gị enwere ndị bụ nọ na fagan ndị ịgafere ana na ọ bụrụ enwe early marriage ị nụpụrọ di n'oge ahụ mgbe ahụ di na-abịa ịnụ di ọzọ ga-ahịa arụ o nwee ndị akara aka fa bụ na fa ga-eje be nwoke na fa ga-apụ n'oge na di ga-abịara ha n'oge and na ha ga-alụ di n'oge mgbe afụ ị na-etolite di ebido na-abịa ka m ji wee sị gị na akara aka na-adị mma ị gbasịa nwatakịrị agụ ịgbasị onye ụwa nwatakịrị jụọ ese mara akara o ji bịa ọ bụrụ na ị chọpụta akara aka nwa ọ bụrụ onye ga-alụ di n'oge ị ga-afụ ndị di ga-ebido bịabara ya n'oge ndị di ga-ebido ndị ọ tọsị ndị tọsịrị ya ga-anọ di ya na-abịa ọ bụrụ na ị ghọtara ya ọ bụrụ na ị chọpụtara ya jide nwatakịrị ahụ na ọ pụghị ịnụ di ọzọ ga-esi ya ike o nwere ndị akala ụwa fa bụ late marriage ọ bụrụ na ị solvecha your problem spiritually fụ na o nwerọzi ife ikodo gị n'ime mmụọ nwee ndidi ya adịna gị ọkụ ọkụ ọ dị gị ọkụ ọkụ ị nwere ike ịba na nke ị ga-aba n'ime ya ị fụju anya ọ dị gị ọkụ ọkụ ị nwere ike ịba na marriage nke ị ga-abanye ịbanye n'ihe ụfụ ịbanye n'ihe afụfụ okwu m na-ekwu n'ụbọchị tata bụ afọ bụ akala aka ihe ụwa adịzina gị ọkụ ọkụ ihe ụwa ewezụga e ihe anya na afọ onye anyị feel na o meka ị na-ere ụlọ in wealth o nwere ike gwa gị ihe ọ na-agabiga ịnya ịgbachi aka na ntị gị na-agba chọpụta ebe akara ụwa gị dị ka ọ dịrị gị na mma agbakụtana akara aka gị azụ ọ bụrụ ọlụ ma gị come out dozibe ife ndị ọlụ gị nwayọọ nwayọọ dozibe ezumezu ọlụ gị gradually ọ bụrọ ife a na-achụ n'ike ọ bụrọ ife ga perfect in a day ọ bụrọ ife ga-abụ na ọ tata nụwa ọ- ọ- ọ- ọsa ọkụ solu akala aka gị nwayọọ nwayọọ ọlụ ma gị asịna ka i zobe ya asịna ka i kpuchie ya asịna na ihe ndị mmadụ ga-ekwu jiri nwayọọ sobe ife gị na ha so bukọba ezumezu gị na fa ga-ayị rụọ ọrụ a chọta chi gị kpọbata chi gị kpọbata ife ndị gị na fa so jiri nwayọọ nwayọọ na-ewebata ife ndị gị na fa so ka fa mee gị ka ị pụta ife ị nwere ike ịgụsị akwụkwọ ọ bụrọ ebe ahụ ka akara aka gị dị ị nwere ike ịgụsị akwụkwọ niile ị ga-agụ akara aka gị adịrị ebe anwa i mechakwa ị nachigha n'ebe ahụ a kpọ gị ị nwere ike ịgụsị akwụkwọ ọ bụrụ ebe obi ndị otu anyị anyị gụsịrị akwụkwọ anyị jesi skuulu gụọ akwụkwọ gụọ higher institution gụsịa ọ bụrụ ebe ahụ ka akara aka m dị o nwere ebe m chere o nwere ebe m nejere anya na ọ wụ ebe a ka akara m dị o nwere ebe m chere o nwere ebe m na-eneje anya n'ebe ahụ ka m ga-anọ m bịa chọpụta na ọ bụghị ebe a na ebe ahụ abụghị ebe akara m dị echere m gịnị ka nwanne ga-asị m echere m kedu ife ndị enyi m ga-ekwu kedu ife ndị mụ na fa gụ skuulu ga-akọ hei ha bịa fụzie m na m na-eme eze nwaanyị gịnị ka ha ga-ekwu of which na mgbe a na ha kwuru ọ gbasarọ m o nwerọ onye mụ na ya ya-ebi ụwa stand ya firm because na o doro m anya ama m ya and o doro m anya na e nwere ndị kpọrọ mụ eneedrọ m ịstress onwe m eneedrọ m ịdọkasịrị ya arụ ama m na with time na ọ ga-emezu na ọ ga-apụta ife na ọ ga-adị mma na ifeọma ga-eme biko cheta na m sị ka ọ bụ na ị nweta video m share ya ọ ya bụ nkwado pụrụ iche ị ga-enye m ọ ya bụ mbulite enu ị ga-ebulite m ọ ya bụ ife ga-eme m ka obi sie m ike biko ị nweta video a ị share ya onye ka na-anụ onu ya bụ onye nke gị eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ebe m ka nọ bụ na ọkija anọrọ m ebe ọzọ ọkija ka m nọ ihiala local government ọ dị na anambra state akara ekwentị whatsapp m ofu mkpụrụ ka ọ dị only but one whatsapp nọmba ọ dị naanị one ọ dị naanị otu 081 861 13606 o nwerọ ọzọ scammers mepekwa fake pages with my picture pictures m fatinyecha na fake pages wee na-ascam people ọ ya ka m ji sị gị ọ wụ na ọ bụghị nọmba m kpọọrọ gị ma na ọ bụrọ m you can still add me on whatsapp ị kpọọ m na video call to be sure ị kpọọ m na video call ka ị dị sure na ọ wụ m na gị na-ekwu ya bịa gaziere gị n'ụbọsị tata ana m achịkọtazi achịkọta na live video ma ana m ekene gị gị bụ onye ọma wepụtara ohere gị wee gee m ntị n'onu cheta na isiokwu m kuziri gị tata bụ akara aka ọ ga-eme nhicha akara aka gị mmadụ apụghị ịnapụ gị ya nke ahụ i jiri bịa ụwa nke ahụ gị na chi gị so eso bịa ụwa gị mmadụ apụ ihicha gị ya ihe ọbụla ọ bụ ihe ị na-agabiga ọnọdụ ọbụla ị na-agabiga n'ụbọchị tata asịrị m ka ị nwee ndidi asịrị m ka ị nọgidesi ike ejina ọnọdụ ọjọọ were tinye aka n'ihe ekwesịghị ejina ihe ị na-afụ wee tinye aka wee zọbanye ụkwụ gị n'ebe na i kwesịghị ka ị zọbanye ụkwụ gị wee tinye onwe gị n'ihe ụta wee kee onwe gị agbụ be dị in unity with your chi na ndị otu gị sọsọ these forces kpọrọ gị afa chi gị ndị otu gị ọ dependịrị otu i so ị bụ ị bụ otu mmiri ị bụ otu ụzọ ị bụ otu ọkụ ị bụ otu ala agwụ gị ma ọ bụrụ na ị nwere agwụ forces ndị a ezuona itube gị ugo ma ya wụrụ na ego dị n'akara aka gị forces ndị a ezuona ịkpata gị ego ma ya wụrụ na ego dị n'akara aka gị ọ bụrụ na akara aka gị na ego adịghị ya ihe ọ sọrọ gị jee mebe ebe ọ sọrọ gị jee gbukọbe ite ahụla m ndị gburu ite gbuo ịtọ gbuo ịnọ ihe na-ebe aka na-ebe chọpụta akara gị ka ihe ụwa dịrị gị na mma biko ị nweta vidiyo m a shia ya ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ ọ ka bụ ọma mmiri eze nwanyị ochendo ebe m nọ bụ n'ọkịja ihiala local gọọmenti anambra steeti 081 861 13606 ya bịa gaziere gị maka mere gị ise anyị ga-afụkwa n'oge ọzọ ị ga- na waya ị ga-afụkwa m n'oge ọzọ ị ga-afụkwa m n'oge ọzọ anyị ga-anọrịkwa ọ ga-agaziri gị ọfọ ọma ka m na-agọrọ gị ọfọ mbuli elu ọfọ nnwere onwe ọfọ agamniru ọ ga-adịrị gị mma o anyị ga-afụkwa oge ọzọ daalụnụ ya gazikwa m ga-akakwa na-akụziri gị ihe dị n'akara aka na mgbe ọzọ kwakwa ka ọ gazienụ daalụnụ ise